dpp oye tikalumbirira pa bingu stadium eti ground limene adamanga bingu mutharika muno mmalawi lokhalo limene lilokongola muno mmalawi Kamuzu Stadium kuidziwa adamanga mcp Blantyre ground losakongola iyayi koma muone Bingu Stadium ndiye tikufuna kuti ife ngati mkulumbira tidzalumbire kutiko kodi DPP oye Nthawi yatha yokuti tivote koma mwina mwaona apa akumanena iyayi age bill mantha kodi msonkhano uliwonse angapite a chimwendo nkhani idzikhala professor arthur mutharika amatero akangokhalakhala Peter Mutharika akabwera msamvomere amatero akuluakulu amanena kuti mamuna nzako nchani kodi ngati wawoyo ali wamphamvu angobwera pa ring titani kodi nanga age bill iyayi Peter Mutharika musamvere Ah, ah. ku dpp kotu akufuna akupheni ndiye inu azimayi mwina mukudziwa mbuyomu munthu samayenda atavala cha dpp chonchi pa central region pano eti ndiye ine ntchito yanga ine yoonetsetsa kuti tikhazikitse bata pano pa central region kuti pasamakhale kuti ayi mpa mcp iya dpp ngati kuli chipani chenicheni posa kumwera chili pati kodi inu mukumbukira 2009 mmene ma mp a dpp adawinira ndiye muona zocho from 2009 adzafike pano anthu anamwalira usanamwalira eh? koma chifukwa chonena kuti anadzala mantha ndi cholinga chakuti mudziopa musadzavote komatu imeneyoyo ndi mbiri yamakedzana eti ndiye ndimafuna pangana chonena kuti security ifeyo ngati anthu a dpp makamaka pano pa central region ifeyo nde tayika mchimake osadandaula china chilichonse yayi komanso azimayi mudziwe kunena kuti Mwina tumakhumudwitsani manyumbamu iyayi dpp singawine propaganda propaganda munthu amangoyankhula kankhani kabodza ndi chofuna kugwetsa mnzake ulesi azimayi muli apa mukauza nzanu manyumba kunena kuti nthawi imene profesa anali mboma Iwo a mcp yo angagula cooking oil pa mtengo wa ndalama zingati? Nanga a mcp yo angagula fertilizer pa ndalama zingati? Sindikukamba ndi anthu a dpp eti koma ndikukamba ndi a mcp yo. Mukawafunse ndithu osaopa kuti kodi mmagula ndalama zingati fertilizer? mchere mmagula ndalama zingati nanga chimanga mmagula ndalama zingati ndiye uthengawu uthengawu eti mudzikafunsa iwowo amene akuti boma ndilomweli iwowo eti akungoyankhula zimenezo ndi cholinga choti mwina akugwetseni ulesi Koma zoona zake nzonena kuti boma latani kodi? Boma lapita. Boma tinatenga pamene Professor Arthur Mutharika adangovomera kuti akuimanso. Pamene paja mpatengera boma. Mwina anthu simmadziwa yayi. Boma pamene tatipidawinira. Ndi pamene Professor adavomera kuti enough is enough. Bomali ndinalisiya pabwino koma ndi mmene zilili malawi muno amalawi anga afa. Professor chimene abwerera pa mpando mukawauza anthu kumeneko eti kuti angofuna dziko aliphule pa moto alisiyenso mmene adalisiyira dpp oye chifukwa anthu a mcp zimene akupanga ndacha kuti boma lawo safuna kuti ife a dpp atisiye ndi moyo afuna atithe psiti ngati chipere komanso sakusamala za amalawi amene ali muno omwe iyayi azimayi nkaunjika omwe amagulitsa chakulamba pa mtengo 500 kwacha 300 kwacha koma amagulitsa chakulamba chambiri business nkumayenda koma panopa chakulamba chomwe chija ndi 6000 kwacha ndinapita kumeneko 6000 kwacha chakulamba ndani angapeza 6000 mtauni muno apa akapanga business ndi zimenezo afuna azitchingatchinga Komano ine azimayi limbani mtima nthawi ndiyokuti yatha kale. Ubwino wake muli ndi mzimayi wolimba mtima muone tsogolo konseku azimayi awo apa kilimu yokhayokhatu. Azimayi ali apawa amayendetsa magalimoto a manual sayendetsa magalimoto a automatic iyayi. Dpp woye! Ndi mphongo zimenezi. mukundimva zimenezi ndi mphongo zimenezi palibe munthu amayendesa galimoto ya manyo apapai onse amayendesa galimoto amayendesa galimoto ya onse lero automatic yayi ayi onsewo apita kumangochi manyo amayendetsa ndiye ndi mphongo zimenezi kodi mukamaona iwowo musanangani mukuona zimayi zanu yayi mukundimva iti ndi mphongo zimenezi zikudzola zimene zotani kodi Ndiye ndinu azimayi odalitsika azimayi a anthu a Central Region komanso Malawi chifukwa ndinena kuti chipani cha dpp convention yapita ija chakonzedwa ndipo mukhulupirire kunena kuti anthu onse amene ali ku chipani cha dpp kutsogoloko ndi anthu okhaokha amene ali ndi mtima wabwino amene inuyo muthandizike tikalowa mboma chaka chino tikudziwa kuti mumanena nthawi zonse kuti yayi sitipindula yayi koma chaka chino chokha kuyambira pa 17 septemba kumapita uko ngati awa mai navicha mai mathanga ali awa akingston sadzakuthandizani mudzandipeze ineyo dpp oye koma taonani azimayi apa onse kukongola ndi mtima omwe kukongola nkhope ndi mtima omwe ku mcp alipo azimayi ooneka chonchi dpp oye alipo ku mcp amayi owala chonchi eh? alipo muyang'ane kawiri katatu dpp oye pali mai magombo mai gombora bwana pali mai magombo awo mai magombowa Taonani mzimayi wamkulu akuphona ngati kamtsikana. Dpp oye! Angapezeke ku MCP anthu amenewa? Zokuti anthu a DPP atuluka mboma zimenezi ndizoona? Mmene mukuonekera apapamu ngati kuti boma tikulamula ndi ifeyo.